ajụ ikpeazụ m nwa ya-ajụzi gị ndị fọrọ nwekwa ike jụọ gị ma nke ikpeazụ na-ajụzi gị bụ em, ndị Igbo ebuka ha nọ ebe dị iche iche ụfọdụ bụ ndị fada ndị medikal dọktọs ndị biznes ndị na-agba bọọlụ ha ka nkụ kedu okwu ị nwere ike ịgwa anyị niile ebe ọbụla anyị anọna na ife onye ọbụla na-alụ ọ kachasị ihe gbasalụ mmadụ iji ọnọdụ ya na ife ọ na-eme wee na-akwado gịnị omenala Igbo na asụsụ Igbo ihe m na- ihe m na-ekwuru ha kịta bụ na otu ekpere ahụ ka m na-ekpekwara onye ọbụla ọ site na a sị na okwu okenye bụ okwu mmụọ na nọ na agụbago m onwe m n'okenye chineke ka m na-arịọ arịọ gba- gbaa onye ọbụla ume sachaa akara aka onye ọbụla ebe ma ebe onye anọna ka ọ nọ n'ụzọ ka ọ nọ n'ụlọ ka ọ pụrụ ụzọ ije Sachaa akara aka o nyere onye ọbụla o nyere onye ọbụla oke nke ruru ya n'ofu ofu Mm. ya sachaa akara aka ha ma ihe ndị a a na-akụziri ha ka ha mụtachaa ya ka ọ bara ha uru ka ha were bara nne na nna ha uru bara ezinụlọ ha uru bakwara obodo ha uru were bara naijiria niile uru Ba- bara ụwa niile gbara gburugburu uru ọ sọ onye ọ bụghị sọ chineke ka mmadụ na-abara ihe onye nwere uche na-abakwara onwe so ka ha chineke gbaa ha ume ka ha were ka ọ sachaa ha ụbụrụ ka ha nwee ike ịghọta ihe ndị a were ya were baa n'ihe ka ọ dịrị ha na mma ebe ma ebe onye anọna saa akara aka onye ọwụna onye ahụ ka onye mewere o tinyere aka na ọ na-aga werewere ka ọ dịrị ha na mma ụkọ ha n'ọnụ ma ọ bụrụ onye kwuru Ọ dị mma.
o. Ee, Queen, maka oge ị na oge ị na-enye anyị nkọwa maka emume ị gwara anyị nnọọ Queen Theresa Ọnụọra onye ime. Mm. Ọ bụrụ na a bịa na n'egwu ndị a itiga- ị- ịkụgasịrị e nwere ihe ndị oyibo na-akpọgasị trak ya nke a gụchaa nke ọzọ agụọ ee e nwere nke ị gụrụ Anambra na Imo ekene m unu Hmm. ha ijele elubego Na na ndị ọzọkwasị sienụ, kedụ ihe bụ mkpanite ya, ihe bụ ihe kpanitere gịnị? Maka na ọ bụghị sọsọ okwu a dị ma nnọọ egwu gị niile, track ndị ahụ niile i wetasịrị, o nwechara ihe ọ na-akụzi. Kedụ ihe bụ mkpanite i nwere i jiri were ihe ndị ahụ wee jụba ya bụ Mm. Enweghị m enwekarịghị enwekarịghị ihe m ya-asị na ọ ya bụ ihe mere ya ịma egwu a anyị na-akụ na ukwe a na-ekwe wụ ofu ihe na ndị a na-ezi ozi ọma ezie gị i je ezie ezie gị ozi ahụ i zie ya ha anọkata kụnye egwu nje ngụ egwu nje ngụ egwu Mba. ezie gị ozi ahụ i zie ya etu o si zi. Mm. Tụọ ya dị na nke ahụ ezie ya ezie.
Ee, ọzọ dịka nwanne ya bụ na ịma na o tego ee a kụrụ egwu Egedege a kụchakwuo ya dịka fada siri kwu ma Larry Gaga ha ma Pete Edochie ha batakwa iji mekwa ya ka o bi nwurukwa ọkụ na ọ dịka ọ na-anyụ anyụ ka o biri nwukwa ọkụ ka ndị mmadụ marakwuo ee o nwere otu esi agbakwa mbọ ka egwu a na na-adị na-agawanye maka ịma mgbe ahụ anyị na-etolite etolite na ene Unubi na Ekwulumili ọ na-awụ na ọ na ọ na-abụ o nweghị ihe a na-eme na St. Patrick a ya akwụ unu abịa ebe ahụ ịfụ na ebe dịkpa na-apụ anwụ a na- a na- a na-amụ ụkwụ na na ọdụ ka a nọ na amagharị amagharị So kịta onye na-ekwuru gị anya ọma na ị na-afọ agbagota na o nwere otu esi emekwa ka ya bụ egwu ka ọ ka na-adị ka ọ ghara ịbụ ikekwe mgbe ị ya-akacha zelu a sị he na ọ bụrụ mgbe ee Queen Theresa nọ Mm. o nwekwara otu esi abụ ọ na-akacha zere na o nwekwara ndị ga-ejikwa ya bụ egwu ka ya na-emekwa ya otu ahụ i si eme ya ka na-aga
A na- a na-azụ ndị ọfụ a na-azụ ndị ọfụ ha mee ndị ọfụụ na ndị na-agbakọ agba anọkwa ya ma ndị a na-akpọtakwa ebe ọzọ na-etinye ma na kịta anyị nọ nwezi onye na-achọ ịta afụfụ nwezi onye chọrọ ịta afụfụ ihe anyị na ihe ahụ ị fụrụ ahụ ikwu onye kịta dimkpa na-azọgide ezọgide ana ana-ama jijiji Ị ga-agwa m onye ị ji akpọtakwa kịta ji ekwe zọgidere gị ya. Mm. O nwee a na-azụ ha ọ- ọ- a na- a- a- e nwere ndị ọfụ mana ọ- tupu ị nwetakwa ndị ji atawa afụfụ na-azọ ihe iti ya na-eme ha mba ọ na-ahịazikwa ha kịta mana ha nọ a na- a na-azụ ndị ọfụ Ọ- ọ bụ nya wụ ọkụ ya anyụọ n'anya m Okay.